Páirc Chaide Ghallarais inniu do cluiche ceannais Chraobh Shinsir Caide Ciarraí Thiar gan dabht é seo urraithe agus é tugtha amach saor in aisce ansan aige Pól Ó Cuinn thall i gCeann Trá agus míle buíochas dó san. Sí Gallaras an cheo is an bháistí atá againn anso tráthnóna, Gallaras na Gréine a bhí againn inné. Na foirne ullamh chun tabhairt chun páirce. Ach tabharfaidh mé díbh na foirne mar atá siad againn ag tús an chluiche anso. Tosnóidh mé le foireann na Sa bháide dhóibh san, mar atá de ghnáth, tá Tomás Mac a tSaoir, an líne lánchúil, Séamus Ó Loingsigh, Colm Ó Muircheartaigh agus Adam Mac Amhlaoibh, an líne leathchúil, Cathal Ó Lúing, PJ Mac Láimh, Pádraig Óg Ó Sé, agus i lár páirce tá Caoimhín Ó Beaglaoi agus Franz Sauerland, an líne leaththosach. Seán Ó Lúing, Séamus Ó Muircheartaigh agus Éanna Ó Conchúir, agus an líne lántosach, Tomás Ó Sé, Roibeárd Ó Sé agus Ruaidhrí Ó Beaglaoi. Gan dabht, beidh muintir na Gaeltachta díomách leis an taispeántas a bhí acu Dé Sathairn seo caite istigh i gcoinne na Gaeil, ach an seans acu anois inniu é sin a chur ina cheart. Na cuairteoirí inniu, gan dabht, foireann an Daingin is iad san ag lorg don dtríú craobh as a chéile tráthnóna inniu. Sa bháide dhóibh san tá Dáithí Ó Conchúir, an líne lánchúil, Micheál Ó Flannúra, Tomás Leo Ó Súilleabháin agus Pádraig Ó Conchúir. Taithí ansan acu sa líne leathchúil le Niall Ó Géibheannaigh, Tomás Ó Súilleabháin agus Breandán Ó Céilleachair. Siad na driotháireacha Ó Súilleabháin atá i lár páirce, Dara agus Barra. An líne leaththosach Ruán Mac Cárthaigh ná thosnaigh i gcoinnibh Abha na Scáil ach a tháinig chun páirce is d'imir sé nótálta ar fad i dteannta Seoirse Durant agus Pól Ó Dubháin agus an líne lán-tosach contúirt i ngach aon áit anso, Tomás Mac a tSíthigh,

amhrán na bhfiann. I mo theannta anseo inniu tá beirt iar-imreoir do Chiarraí, taithí thar na bearta acu a bheith ag imirt ar Chraobh Sinsir Caide Chiarraí Thiar, Aodán Mac Gearailt agus Diarmuid Ó Murchú. Tosnóim leatsa, a Aodáin. An Ghaeltachta ag baile, beidh siad ag súil le ceann so a bhuachtaint ach beidh sé fíor-deacair orthu. Fíor-deacair, a Chonaill, níl aon dabht na le san ach is dócha bheithfeá ag súil le rudaí áirithe uatha nó sprid agus croí go luífidís isteach sa Daingean. Tá's againn foireann sinsear, foireann láidir ag an nDaingean ach anso i nGallarus chaithfeá seans a thabhairt dóibh. Diarmuid, I suppose both clubs had a disappointing championship this year, the Gaeltacht going out against Na Gaeil last week, Dingle losing to Templenoe a few weeks ago. Chance of redemption today, it's and it doesn't matter if it's an under twelve Ludo game, both teams want to win. Absolutely and I think d'you know looking at it from the Dingle point of view today is a big day for them to make up for a very disappointing display against Templenoe in the county championship and they'll be looking to do well today and and put in a good performance and get the win here today. Sea is címid ansan, sin díreach, cúpla athrú ansan, athrú amháin déanta ag an nDaingean, Micheál Ó Flannúra a bhí le tosnú sa líne lánchúil, níl sé siúd ag tosnú, is Cóilín Ó Muircheartaigh ag teacht isteach is címid ansan George Durrant imithe amach go lár páirce don nDaingean, i dteannta PJ Mac Láimh ansan don nGaeltacht agus Rob Ó Sé a bhí ainmnithe chun tosnú ansan istigh ar lántosach. Sé Breandán Brosnan ó Ghleann Fleisce athá i bhfeighil na feadóige an chaid san caite isteach agus beidh siad sásta leis sin agus an Ghaeltacht, ní theastaíonn uathu an ceann so a chailliúint, mar thá mé a rá libh a leaideanna, cuirfidh sé síneadh leis an ngeimhreadh don gcaillteoir anso inniu. Déanta go maith ansan i lár páirce agus ana. choimhlint ceart ansan. Roibeárd Ó Sé ansan an réiteoir a rá gur thóg sé an iomarca as a' liathróid agus saor chic don Daingean, é sin tógtha go tapaidh ansan ag a' Mikey Geaney. Isteach ansan go Ruadhán Mac Cárthaigh agus an-choimhlint idir é fhéin is a' Loingseach go luath sa chluiche ach déanta go maith ansan ag a' Ruadhán Mac Chárthaigh, bhfuil deis scórála anso againn, é sin cruthaithe aige, an-chuid spáis ansan ag a' Ruadhán Mac Cárthaigh, pointe, an freagra a bhí ag teastáilt ón Daingean, Aodhán sin scór den scoth ó Ruadhán. Ach na coinníollacha sleamhna is dócha an babhta san. Séamus Ó Loingsigh ag coimeád súil air agus shleamhnaigh sé ach an-chríoch aige Ruadhán agus an-chuid dainséir ansan ag an nDaingean nuair a théann an chaid chun cinn. Sea, sin é go díreach é anois agus címíd anso, imreoirí ag tarrac ar a chéile ach níl an ceamara ábalta ar sin ach sin an-mhoill ansan i lár páirce ansan aige Seán Ó Lúing a rá go raibh an marc glaoite aige. Réitíonn an réiteoir leis, ach mar sin féin, an Ghaeltacht ag treabhadh chun cinn. Franz Sauerland anois a d'iarraidh Ruairí Ó Beaglaoich a aimsiú, ach déanta go maith ansan thiar ar Ruairí agus is dóigh liom gurb é Tomás Leo athá, or Tomás Ó Súilleabháin athá ag marcáil Ruairí and that will be have a big influence in the game, Diarmuid, that battle between Rory and Tomás. It will, it's a sign where Ruairí is going though I think that uh Dingle have to put Tom Sullivan back out of centre back to mark him, d'you know, uh it just goes to show the improvements he has made in his game but It'll be a key part for Dingle today for Tom to keep Rory quiet and even to drive on a little bit himself if he can but that's a good start for Tom there. Yeah, beidh Tom sásta leis sin. Is gan dabht, daoine ar fuaid an domhain mhóir ag féachaint ar an gcluiche seo inniu. Tá's agam go bhfuil cuid agaibh ansan muintir Chorduibh amuigh i Springfield i mBoston ag féachaint ar an gcluiche seo, cuid eile cuimhnigh air amuigh i Medellín i gColumbia, Niall Mór ansan ag féachaint orainn anso. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an chluiche, leaideanna. Beidh sé ina bhattle anso trí nóimeat nó mar sin imithe agus na foirne ar chomhscór. Ruán Mac Cárthaigh, an-chuid don gcaid feicthe aige Ruán go dtí so agus é ag imirt nótálta ar fad. Riail an bhuntáiste á dh'imirt ag an réiteoir agus pas deas ansan isteach go Barra Ó Súilleabháin agus go dtí so déarfá Aodhán. Ruán Mac Cárthaigh ag imirt nótálta ar fad, dainséar, gach aon uair a gheibheann sé an chaid. Sea ana-dhainséar agus nuair a tháinig sé isteach i ngnó na scaoileann sé raic ach ansan címíd níl Caoimhín Ó Beaglaoich thá sé siúd ag faire Barry Dan Ó Súilleabháin ansan istigh agus deinim amach gur timpiste an ceann san bhuail sé a chois nuair a bhí sé ag imeacht síos ar an gcaid ach deis simplí go maith ansan ag an nDaingean. Sea agus é sin fachta ansan aige Tomás Mac a' tSíthigh mar sin dhá scór ag an nDaingean, pointe amháin ag an nGaeltacht. Agus an ceann deireanach san ag teacht ón saor chic ansan ó Tomás Mac a' tSíthigh, calaois mar a dúirt Aodhán, déanta ansan istigh ar Barra Ó Súilleabháin. Tomás Mac a' tSaoir anois le cic, cic amach geairid. Gan dabht, mar a bhí Aodhán a' rá, Maitiú Ó Flaithearta ansan, gan dabht, bhuaigh sé siúd craobh an chontae an tseachtain seo chaite sa camáin le Cill. Cill Mhaoileach, é sin buailte isteach aige Éanna Ó Conchúir agus sin pointe den scoth, na foirne ar chomhscór, Éanna will be very happy with that point. Great score from Éanna, almost the same spot that he kicked the first one there earlier on, so when you have a fella kicking frees and on form like that it takes a lot of pressure off for getting scores so he'll be very happy with that. Am is amuigh timpeall ar lár na páirce atá sé ag imirt, Ruán Mac Cárthaigh anois go Pól Ó Dubháin, gortú a cuir as do cúpla neomat ó shin ach an cuma air go bhfuil sé ábalta leanúint ar aghaidh is í sin seolta isteach ansan ach déanta go maith aige Caoimhín Ó Beaglaoi ansan ar Barra Ó Súilleabháin gan dabht. Ard aithne aige sna himreoirí seo ar a chéile is ea nó tá le Caoimhín a fheiscint thar n-ais ar pháirc na caide tréis droch-ghortú. Éanna Ó Conchúir anois, cárta buí nochtaithe do siúd ach a' treabhadh leis i gcónaí. Pádraig Ó Conchúir á fhéachaint leis siúd. Pas isteach, an bhfuil cuimhneamh ar bháide anseo. Tá an Ghaeltacht cad é mar shábháilt ansan istigh aige Dáithí Ó Conchúir i mbáide an Daingin an iarracht ansan ó Thomás Ó Sé ach lena chois choimeád sé amach é agus Murphy, you were a goalkeeper for Dingle and Kerry, you would have been proud of that save. Great save by David at a crucial time in the game but definitely Éanna is doing a lot of damage for the Gaeltacht when he gets on the ball, he's taking on his man one on one but a great save by David, Tomás a bit unlucky but a great save. Yeah agus n'fheadar an é seo ceann de na chéad cluichí athá tosnaithe ag Caoimhín agus é ag déanamh go diail ar fad ansan istigh ach mar a luaigh Diarmuid ansan ó chianaibh nuair a théann an Daingean chun cinn tá an Gaeltacht beagáinín oscailte.

Éanna has made a great start to the game so far. Is iad ag coimeád seilbh ar an gcaid timpeall ar lár na páirce, beidh an Ghaeltacht sásta í sin a dheiscint, George Durrant anois. Gan dabht, d'imir sé cúpla bliain ansan thíos le Baile an Chollaigh ach tháinig sé thar n-ais ansan anuiridh don nDaingean. Is imreoir tábhachtach dóibh i láthair na huaire. Anois go Niall Ó Géinigh. Cad a dhéanfaidh Niall? An modh díreach á dhúsáid is ea aige siúd? Anois go Tomás Mac a' tSíthigh. Sin an spás a bhí Diarmuid ag caint air. Siar ansan go Ruán Mac Cárthaigh. É sin buailte isteach aige Ruán. Thairis sa trasnán.

Glaonn sé ar an marc is scaoileann sé an chaid isteach anso go Breandán Ó Céilleachair. Is féidir le Breandán an chaid san a chur thar trasnán lena chiotóig ach cuireann sé siar ansan í sin go Dylan Geaney agus bhíomar díreach a rá san, a Aodáin, Dylan Geaney, bhí sé ciúin go dtí so ach sin scór maith san agus dhá scór tapaidh faighte ag an Daingean. Adam ag déanamh go maith air ach nuair a gheibheann sé aon spás in aon chor an cruinneas ar a dheasóg agus a chiotóg agus go leor imreoirí fós le tabhairt isteach ag an nDaingean, caithfidh an Ghaeltacht an brú a choimeád orthu. Sea, níl aon dabht faoi san, na foirne ar chomhscór, í sin buailte amach, Roibeárd Ó Sé a d'iarraidh é sin a ghabháil ansan ach déanta go maith ansan agus an briseadh glanta suas ansan aige Dara Ó Súilleabháin. Anois go dtína dheartháir Barra Ó Súilleabháin, An Daingean arís. Tá siad foighneach lena chuid imirt, í sin buailte suas ansan agus buille do ghualainn fachta ansan aige Barra Ó Súilleabháin, ó Caoimhín Ó Beaglaoi ach riail an bhuntáiste á imirt anso aige. an réiteoir agus deis atá ag an nDaingean ar scór eile. Beidh siad ag cuimhneamh ar bháide anseo mar tá na himreoirí istigh acu ach mar atá déanta go mion minic aige Tomás Mac an tSaoir, what a brilliant save there by Tomás. Brilliant save from Tomás, a great move by Dingle again, Darragh did very well out there, played it through for Niall who slipped Dylan through and I thought he was going to burst the net with that one but a brilliant save by Tomás but still a point for Dingle but a goal then could have been crucial. Agus sin é an action deireanach anseo don gCéad Leath. na foirne cothrom go maith anseo. Beidh siad réasúnta sásta leis an slí atá ach b'fhéidir go mbeadh am breise anseo againn má chríochnaíonn siad cothrom ag deireadh an dara leath. Ach díreach mar atá anseo anois, an scór ag leath ama, foireann caide na Gaeltachta cúig phointe, foireann caide an Daingin cúig phointe, beimid thar n-ais go gairid leis an dara leath. Agus címid ansan Matthew Ó Flatharta tacaí seachtair an Daingin gan dabht, mar a bhíos ag rá, craobh an chontae buaite aige Matthew le Cill Mhíle ansan sna Comáin an deireadh seachtaine seo caite agus bonn Craobh an Chontae aige, fear an Daingin, nach deas é sin a thuiscint ach an caitheamh isteach anois do Brendan Brosnan. Bhí sé gnóthach go maith ansan sa chéad leath. Nochtadh cártaí buí ar imreoirí na Gaeltachta agus imreoirí an Daingin é sin caite isteach ansan ach bhí sé sin chomh soiléir is a tharla sé os mo chomhair amach. Calaois déanta ansan ar PJ Mac Láimhígh, Dara Ó Súilleabháin. Adam Mac Amhlaigh, Adam anois gan dabht, bhí gortú ag cur as dó an tseachtain seo chaite, tháinig sé isteach sa dara leath, Roibeárd Ó Sé anois a d'iarraidh Séamus Jim Pheig a dh'aimsiú ach briseadh air sin mar chosaint ansan aige Niall Ó Géin don nDaingean agus calaois ansan déanta ar Niall, é buaite aige ansan, an chaid buaite aige, an saor chic buaite aige, is an réiteoir ag tabhairt na caide chun cinn. Mar ná raibh imreoirí na Gaeltachta ag cúlú siar agus féach air seo, spás na páirce anso aige Seoirse Durant, an modh díreach á dh'úsáid aige aige Tomás Mac a' tSíthigh, tá pointe faighte aige Tomás sa chéad leath, fágann sé sin anois go bhfuil dhá phointe faighte aige, an Daingean imithe chun cinn anso. Sin go díreach é an cic amach anois a Joe Roibeárd agus ana-choimhlint diamhair idir é féin agus. Dara Ó Súilleabháin, Lámh leagtha leis sin aige Dara agus Tomás Mac a tSíthigh, An chaid tapaidh isteach anseo anois agus cé atá istigh ach Barra Ó Súilleabháin. Barra Ó Súilleabháin ag iarraidh spás a chruthú dho fhéin ach déanta go maith ansan aige Caoimhín Ó Beaglaoi. Chuir sé stop ansan le Barra ach ana-chluiche imeartha go dtí so aige Caoimhín Ó Beaglaoi Dylan Ó Géinigh anois. Siar ansan go Tomás Mac a tSíthigh. Nós, Sé siúd a fuair an tsaor chic cúpla neomat ó shin. chun an Daingean a chur chun cinn. Siar anois go Breandán Céileach fós seilbh na caide ag an nDaingean, iad breá sásta a bheith foighneach agus iad ag dul ar an ionsaí mar is iad san athá chun cinn is iad ag lorg an dtríú craobh as a chéile a bhuachaint anseo tráthnóna inniu ar pháirc Chaide Ghallarais. Ruán Mac Cárthaigh, siar ansan anois go Dara Ó Súilleabháin. Dara. ag lorg Dylan Ó Géinigh agus é ag aimsiú Dylan Ó Géinigh agus lena chiotóig, sin ceann dos na pointí is fearr athá feicthe againn tráthnóna inniu aige. Ah sin scór den scoth, an tríú phointe ó Dylan agus níl an oiread san caid faighte aige, caideanna maithe faighte aige cheart dom a rá, ach nuair a gheibheann sé leath radharc thá sé chomh cruinn agus an dhá chois aige gan dabht, rud a chabhraíonn ana-mhór ach an Daingean anois ag socrú síos sa chluiche seo. Ghaeltacht, Colm Vegas Ó Muircheartaigh, uimhir 3 ar a dhrom san, é sin buailte amach anois chomh fada le Pádraig Óg Ó Sé, Pádraig Óg Ó Sé ag bualadh na caide amach ansan, spás anso aige Ciarán Ó Coileáin agus glaoite aige ar an gcaid í fachta aige Ciarán Ó Coileáin, an t-ionadaí a tháinig isteach ansan, PJ Mac Láimh, bíonn sé siúd i gcónaí ag cuimhneamh ar bháide nuair a bhíonn sé ag breithniú an pháirc, tá deis scórála ansan aige Ciarán Ó Coileáin, we were just saying it there Diarmuid, the Gaeltacht needed a score and it's just come there from Ciarán Puppy. Great score from Ciarán, yeah he got on the ball there and played a very good one too, made a half yard of space and they worked it very well and he finished it, a good score. B'fhéidir má bhíonn siad cothrom ina dhiaidh san beidh comórtas ciceanna pionóis againn don gcéad uair riamh ach an choimhlint ansan idir George Durrant is Roibeárd Ó Sé buaite ag an nGaeltacht anois ag dhá phointe idir na foirne, Éanna Ó Conchúir ag treabhadh leis agus é ag cuimhneamh ar phointe ansan buailte isteach leis an-dainséarach ach sin Ard-bháideoireacht ansan ag an mbáideoir, Dáithí Ó Conchúir, When the ball comes in at you like that as a keeper, Diarmuid, they're hard to keep out. Aww great take from David because on a wet day as well that ball bounced right in front of him, it came in very low and he took it very very well and cleared the lines as well. Very good play. Agus bhí sé sin i bhfad ró-éasca ansan don nDaingean, Pádraig Ó Conchúir ag teacht amach leis an gcaid chomh fada ansan anois le Niall Ó Géinigh, brú á chur ar Niall ansan, Agus é buailte suas le páirc ansan go Barra Ó Súilleabháin, ahem, ahem, seach mar lánta sac Caoimhín Ó Beaglaoi, an-choimhlint idir an mbeirt acu ach déanta níos fearr aige Barra an babhta so. Siar ansan go Tomás Ó Súilleabháin, Tomás Ó Súilleabháin ag treabhadh leis suas na páirce. Diarmuid, you were saying that he might have been a bit of a loss to Dingle marking Rory, but that's what Tom brings to the game, isn't it? Yeah, he seems to be playing in the half forward line in the second half there, we're just noticing it, uh, which is a funny one, but that was a great score there. Niall Geaney is having a fine game for Dingle today, that's, he's coming up the field with the ball time and time again. and he's given a great delivery up the field, a great ball in for Barry there who left it off for Tom. Anois go Dylan, Dylan, an dtabharfaidh sé fén sprioc? Tabharfaidh ach raghaidh sí sin isteach ansan go Barra Ó Súilleabháin, deis ar bháide anso ag an nDaingean agus í sin fachta ag an nDaingean agus cé chomh cinniúnach a bheidh sí sin tháinig sí sin ar fad isteach ón bpas ó Dylan go Barra agus é a d'fháil báide cinniúnach don Daingean. Yeah, beidh sé an-dheacair don Ghaeltacht anois, conas a thiocfaidh siad thar n-ais isteach sa chluiche seo. Caithfidh siad Rory a chur suas arís i measc na tosaithe ach an-phas isteach agus an-ghreamú ó Barry agus críoch maith uaidh. An Daingean anois a haon a naoi ar chlár na scór acu san, seacht bpointe ag an nGaeltacht, chúig phointe eatarthu agus beidh báide ag teastáil ón nGaeltacht. Ach seachas deis a bhí aige Tomás Ó Sé sa chéad leath,

Sea, Aodán Ó Conchúir tagtha isteach ansan in áit Ruáin, is mar a bhí Diarmuid ag rá, cluiche den scoth imeartha aige don nDaingean. Micheál Ó Flannúra anois, é sin seolta suas aige chomh fada le Dylan Ó Géinigh. Bhí sé ciúin go maith sa chéad leath ach é feiceálach go maith sa dara leath. Pas eile tugtha uaidh aige. Sé a sheol an pas isteach go Barry nuair a fuaireadar an báide. Isteach ansan go Pádraig Ó Conchúir. an Daingean go mór chun cinn. Muna bhíonn ag éirí leis an nGaeltacht, is leosan a bheidh an tríú chraobh eile. Bheadh cumann san aer agus fós iad ag iarraidh an chaid san ag oibriú isteach agus é sin seolta anois suas ansan go dtí an t-ionadaí a tháinig chun páirce, Fergal Ó Cuanaigh, fear Bhaile an Chalaidh ansan. É sin buailte isteach anois go Ógie ach níl Ógie ábalta seilbh a choimeád ar an gcaid ansan ach é ag oibriú, ag iarraidh é a dh'fháilt thar n-ais ach deir an réiteoir gur sin sin an cluiche sa Buaite ag an nDaingean, an scór deireanach anseo ar Pháirc Chaide Ghallarais, 1, 13 ag an nDaingean, 0, 9 ag an nGaeltacht. Caithfear a rá is dóigh liom sí an fhoireann is fearr a bhuaigh. Foireann is fearr ach roimis an chluiche luas dhá rud, go gcaithfeadh an Gaeltacht sprid agus croí a léiriú, rud a dheineadar ach is dóigh liom sa deireadh just bhí imreoirí, tosaithe is dócha, níos dainséaraí ag an nDaingean. chríochnaíodar na gluaiseachtaí, Tomás Mac a tSíthigh le trí phointe, Ruadhán Mac Cárthaigh le trí phointe agus gan dabht Dylan Ó Géibheannaigh le cúig phointe ach is dóigh liom fhéinig mar fear Gaeltachta is féidir linn tógaint ar an dtaispeántas san anois amach romhainn. Diarmuid, I suppose when you look at the quality of substitutes that Dingle brought in, you're on about Cathal Bambury, Matthew Flaherty, Mikey Boyle, these all have Kerry experience like. The strength and depth for Dingle really, really helped them today.

good scoring forwards inside then you're looking at the likes of Dylan and Tomás Sheehy and Barry will be very happy with that goal I know he was through one and one but it was still a great finish from him in fairness for a man who wouldn't be a natural forward he put it away very well so I just think that small bit more quality up front today for Dingle was the difference Sea, cearta fada san aige Diarmuid Ó Murchú mar sin. Dhá chraobh as a chéile buaite ag an nDaingean anseo tráthnóna inniu, haon a trí déag ar chlár an scór agus 0 in aghaidh an Ghaeltacht. Má théine am lorg ar a WhatsApp. Beidh sé múchta ar feadh seachtaine agus címid ansan na scóranna anso faighte ón nDaingean, Dylan Ó Géibheannaigh le cúig phointe, trí phointe ó Ruadhán Mac Cárthaigh, trí phointe ó Tomás Mac a tSíthigh, Tomás Ó Súilleabháin agus Pádraig Ó Conchúir le pointe an duine, an duine an scóranna ar fad ag teacht ansan ón nGaeltacht ó Ruairí Ó Beaglaoich chúig iarracht, Evan Ó Conchúir le trí phointe agus Ciarán Ó Coileáin an t-ionadaí a tháinig isteach ansan ach an Daingean ábhairín ró-láidir anso don Ghaeltacht Uaimse ó é dán ó Diarmuid Ó Murchú ó Chorcaigh leis an aidhm go ndéanfaí tréaslú leis an nGaeltacht. Tá súil agam go mbaineabhair taitneamh as an seirbhís iontach seo bhí á chur ar fáil agus á rith aige Pól Ó Cuinn ansan i gCeann Trá agus uainne ar fad anseo ó Pháirc Chaide Ghallarais. Tá súil agam go mbaineabhair taitneamh as. An scór deireanach, An Daingean 1 13, An Ghaeltacht 0 9.